Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, Sraith 1, Tá sé in am tosú ag obair. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1, Tuairisc scoile abhaile, Grád D sa Ghaeilge, Grád D sa Stair, Fearg, Díomá. Slide 3. Abairtí simplí do phictiúr a haon. Tháinig tuairisc scoile Sheáin abhaile. Bhí Mam dá léamh. Fuair Seán grád D sa Ghaeilge agus grád D sa stair. Bhí fearg agus díomá ar Mham. Slide 4, Forbairt foclóra ar phictiúr a haon. Tháinig tuairisc Sheáin abhaile sa phost. Ba iad na gráid ba mheasa a chonaic Mam le fada an lá. Is cosúil go raibh fonn goil ar Mham nuair a chonaic sí iad. Bhí sí ar deargbhuile le Seán. Níor chreid sí fianaise a súile ag an tús. Ní bhfuair Seán ach Grád D sa Ghaeilge agus Grád D sa Stair.

Tháinig Mam isteach i seomra Sheáin. Seomra staidéir a bhí ann agus ní raibh leabhair le feiceáil. Bhí póstaeir ar na ballaí. Bhí Seán ag imirt cluife ar an ríomhaire. Slide 7, Forbairt foclóra ar phictiúr 2. Chuaigh Mam isteach i seomra staidéir Sheáin go deifreach, le cantal ina glór agus í fós ag léamh na tuairisce. Baineadh preab uafásach as Seán. Bhí sé ar a sháimhín só ag imirt cluife ríomhaire. Thit an lug ar an lag ag Seán ar an bpointe boise. Thuig sé láithreach go raibh a phort seinnte ó thaobh saoirse de. ón uair seo go dtí deireadh na scrúduithe. Slide 8, Pictiúr 3 Glao fóin, cruinniú ag teastáil, neirbhís ar Sheán. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3. Chuir Mam glao fóin ar an scoil. Bhí cruinniú ag teastáil uaithi leis an bpríomhoide. Bhí sé soiléir go raibh neirbhís ar Sheán. Slide 10, Forbairt foclóra ar phictiúr a trí. Thóg Mam suas an guthán agus chuir sí glao fóin ar an scoil gan aon am a chur amú. Bhí cruinniú práinneach ag teastáil uaithi leis an bpríomhoide. Ní raibh sí sásta leis an tuairisc. Bhí an tuairisc ag dó na geirbe aici, agus bhí sé ina chnámh spairne di chomh maith, agus ní bheadh faoiseamh aici go dtí go mbeadh an cruinniú seo aici leis an bpríomhoide. Slide 11. Pictiúr 4 Cruinniú in oifig an phríomhoide. Bhí Seán neirbhíseach. Níos mó obair bhaile a dhéanamh. Níos mó staidéir a dhéanamh. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4. Bhí cruinniú ag Mam agus Seán leis an bpríomhoide in oifig an phríomhoide. Bhí eagla an domhain ar Sheán. Labhair an príomhoide le Seán. Dúirt sé leis go gcaithfeadh sé níos mó obair bhaile a dhéanamh agus go gcaithfeadh sé níos mó staidéir a dhéanamh. Slide 13. Forbairt foclóra ar phictiúr a ceathair Dúirt an príomhoide le Seán go raibh sé soiléir nach raibh sé ag déanamh a dhóthain iarrachta. Dúirt sé gur bhuachaill cliste cumasach é Seán ach ní raibh sé ag obair sa bhaile. Ba cheart do Seán tuilleadh dúthrachta a chur isteach ina chuid oibre. Bheadh ar Sheán a aird a dhíriú ar a chuid staidéir amháin agus an deabhal ríomhaire a mhúchadh. Slide 14, Pictiúr 5 An-chuid leabhar ar an mbord, Seán ag staidéar, ríomhaire múchta. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5. Bhí an bord clúdaithe le leabhair. Bhí Seán ag staidéar go dian. Bhí an ríomhaire múchta aige. An difríocht is mó idir an pictiúr seo agus pictiúr a dó ná bhí Seán ag obair sa phictiúr seo. Slide 16, Forbairt foclóra ar phictiúr a cúig. Is léir go raibh an chiall ceannaithe ag Seán sa phictiúr seo. D'fhoghlaim sé a cheacht in oifig an phríomhoide. Thuig sé anois gur trom an t-ualach an leisce. Bhí obair na gcapall á ndéanamh aige anois. Bhí ord agus eagar ar an mbord agus bhí an chuma air go raibh sé ag díriú a airde anois ar a chuid staidéir. Is fearr déanach ná choíche ó thaobh an staidéir de. Slide 17, Pictiúr 6 Tuairisc scoile nua, Grád A sa Ghaeilge, Grád B sa Stair, Áthas, Ríméad, Gliondar. Slide 18, Abairtí simplí do Phictiúr 6 Tháinig tuairisc scoile nua. D'oscail Mam í. Fuair Seán grád A sa Ghaeilge agus fuair sé grád B sa stair. Bhí ríméad an domhain ar Sheán agus bhí Mam ar mhuin na muice. Slide 19. Forbairt foclóra ar Phictiúr 6. Tháinig an tuairisc scoile nua sa phost. Bhí áthas an domhain ar Mham leis na gráid a fuair Seán. Fuair sé grád A sa Ghaeilge agus grád B sa Stair. Bhí an feabhas tuillte ag Seán de bharr na hoibre a bhí á cur isteach aige. Mar a deir an seanfhocal, ní fhaightear saill gan saothar. Slide 20, Ceisteanna Slide 21, Ceisteanna samplacha. Meas tú cén chaoi a raibh Mam ag mothú sa chéad phictiúr? Céard a bhí á dhéanamh ag Seán ina sheomra sa dara pictiúr? Luaigh moladh amháin, i do thuairim, a bheadh ag an bpríomhoide do Sheán. Céard a bhí á dhéanamh ag Seán ina sheomra i bpictiúr a cúig? Cén chaoi a raibh Mam agus Seán ag mothú ag an deireadh? Sin deireadh an cheachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat.